ndị be anyị a sị na okenye ada anọ n'ụnọ ewu amụọ n'ọgbụrị ọ na-abụ ife mwute na ife kwesịrị ka okenye sị nwatakịrị si otu a mee ya a bịazie ọ bụrụ okenye ahụ na-eme ya ya bụ ife wee bụrụ ife jọgburu onwe ya ife a mere na ọtụtụ ụmụazị kịta ya bụ azị ọfụụ a amarọzi oke mma na uri ọkpụfụ amarọzi jewe ejewe na nawa anawa n'ife gbasara omenala ndị Igbo ụfọdụ n'ime fa wụ n'ihi na ndị okenye akụzirọlụ fa ọ wee jọọ njọ rinne o so n'ife mee m ji wee sị na m ga na-eme ka ndị mmadụ na-echeta na omenala anyị bụ omenala dị nsọ ana igbo bụ ana dị nsọ omenala igbo bụ omenala dị nsọ nkwenye ndị igbo bụ nkwenye dị nsọ e kwesịrị na anyị ga-akpachapụrụ ya anya ife m chọrọ ime ka ị malụ taa bụ na a bịa n'anị igbo anyị nwere osisi dị iche iche osisi ọbụla na ife ọ na-alụ mkpụrụ osisi ọbụla na ife ọ na-alụ mana ife m na-achọ ikwu okwu ya wụ mkpụrụ ọjị ndị Igbo nwere ugwu a na-akwanyere ọjị ọjị bụ nnukwu mkpụrụ osisi n'anị Igbo ọ na-abịa n'ogbe a bịazịa n'ogbe ya anwụ o nwezịa mkpụrụ n'ime ya mana ya bụ ọjị amaka opempe nwere nnukwu nsọ a na-akpachapụrụ ya anya ejirọ ya egwuri egwu n'anị Igbo mana ọ bụzi ife mwute na ụfọdụ na nsọ ọjị ada enebaziri ya anya a bịa n'anị Igbo ọjị nwere nsọ dị iche iche dịka nwaanyị ada awa ọjị n'iru nwoke ọ sọkwa nya bụrụ obele nwa nwoke nwaanyị ama awa ọjị n'iru ya mana ọ bụzie na o nwe ka ọ ga-esiri wee wa ọjị na nzukọ sọsọ ụmụ nwaanyị nọ ọ bụrụ onye mekarịcha okenye ọ bụrụ onye chiri echichi nya onye chiri echichi na ụmụ nwaanyị ahụ nke dị iche nwaanyị ada arị ọjị nwaanyị ada aghọ ọjị na omenala igbo ọ ka o si wee dị ara ewepụrụ ya ife o nwere nsọ ndị ọzọ dị iche iche nwata ada awa ọjị n'iru okenye okenye na-awa ọjị nwata ada awa ọjị n'iru okenye e nwere nsọ ndị ọzọ m ga-akụziri unu mana ọ bụrọ taa mana ife m chọzị ikwu okwu ya tata na nsọ ọjị bụ na ọjị anụnwa m bu n'aka kịta ị na-anya ndị be anyị maara nke ọma na ọjị ada anụ asụsụ ọzọ ma ọ bụghị asụsụ be anyị bụ asụsụ igbo dị nsọ mana tata ijezi ụfọdụ ebe a na-eme mmemme ma ebe a na-agba nkwụ nwaanyị ma ebe a na-eme agbamakwụkwọ na ụfọdụ mmemme ndị ọzọ a na-eme n'ala igbo ịfụsịa ka okenye ụfọdụ n'ime fa nke na-agbakarịcha m anya mmiri bụ ndị chiri echichi ifu ka o kpu okpu mme o doo gị anya na o chizuru echizu o were asụsụ bekee wee na-awa ọjị sọsọ ka eleghị anya na ndị ọgọ bịara ịnụ nwaanyị na be ya maọbụ na be fa abụrọ ndị Igbo o wee jiri maka ya ka fa wee ghọta ife ọ na-ekwu wee were asụsụ bekee wee na-awa ọjị ife a bụ nnukwu ife ọjọọ ka ọ wụ o kwesịrọ okenye bụ okenye kwesịrị na mgbe ọbụla na ị ga-ejigidesi omenala anyị ike ọ iwere igbo wagide ọjị wachaa mc na-alụzi ọrụ nwezi ike welu bekee kọwazialụ fa na nekwe ife eme na nee ife ekwu maka na ije na mpaghara ugwu ugwu o nwere ike iji maka onye igbo wee rapụ omenala fa mee ya ka a nasịrị eme ije n'ofe mmanụ fa ya-emeri agbụrụ ndị ọzọ ada eme ife ndị oyibo kpọọ compromise of their culture ọ sọsọ ndị igbo ka obi wee dị ndị ọzọ mma ọ kwesịrị ekwesị o kwesịrọ anyị mee omenala anyị si kọwazialụ fa n'oyibo bụ mc nya ife m na-ekwu ọ bụrụ na iso n'okenye ji asụsụ bekee maọbụ asụsụ ọzọ awa ọjị malụ na ọ wụrọkwa omenala anyị ka ime malụ na ọ wụrọ ya chaa chaa ka ime ọ na-abụ ife na-eju anya na mmadụ ga-ekpu okpu mme o were ọjị o burukwa ụzọ gwa ndị ọgọ na ọjị anụnwa o ji n'aka ada anụkwa asụsụ bekee ọ ma gaa n'iru sụọ nya wụ asụsụ bekee sọsọ ka ndị ọgọ ya wee fụ ya dịka ezigbo mmadụ ọ kwesịrọ ekwesị ọ bụrọ ịkpachapụrụ omenala gị anya ọ bụrọ sọsọ gị nwe ya wụ nwa mee ya dịka ndị Igbo si eme ya biko ọ ga-amasị m ma ọ bụ na ifu ebe a na-eme ụdị ife a ị gwa onye ahụ mba eh, eh. maka na ị wụ okenye okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụa n'ọgbụrị ọgwụgwụrụla okenye ọ macharọ ife niile ọ nya ka eji kwuo n'ikwu amarọ ibe ezie onye wetalụ nwanne ya kọwara ya na ife ime a adabarọ ọ ga-ara m n'ọfụ biko tụsalụ m ozi a ka ndị be anyị wee nwee ike kwanyere ọjị anyị ugwu ọjị nwere nsọ anyị asọrọ ya nsọ ya maka na omenala anyị nke a abụrọ ikpere arụsị ekene m unu ọ ga-adịrị unu mma dụ ije daalụ